mwana wa chipatuko tifuna tigwiritse ntchito kwambiri vesi limene tawerenga ku atesalonika kunena kuti wina asakunyengeni kuti tsiku silifika komano pakhalike chipatuko akati kupatuka ndiye kuti ine kapena iwe m'bale mulungu uli pa gulu la anzako ndiye sukugwirizana ndi zimene anzako akupanga iwe nkuchokapo kapanga zako aa chitsanzo chabwino inu mmene pano dziko la malawi lili nkhani za ndale wina amati akachoka uku apitanso kwina kupatuka patuka kupatuka patuka zikumachitika zimenezi chimenecho ndi chitsanzo chomveka bwino ngakhalenso matimu a mpira wina amachoka uku kupita kwina kupatuka kukapanga zake chipatuka akuti mwana wa chionongeko tifuna tingosanthula pang'ono mogwirizanitsa ndi mawu achinenero aja kuti ndi ofuna kuwasamalitsa ndi wokhazikika sadadza ndi chifuniro cha munthu koma ndi anthu ogwidwa ndi mzimu woyera lemba komanso lemba linzake kuno pang'ono ukonso pang'ono tamvani mawu awa ezekiel chapter 28 verse 14 tifuna tione za mwana wa chipatuko unali kerubi wodzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuika unali pa phiri lopatulika la mulungu unayendayenda unadzikuza mtima chifukwa cha ukongola kwako ine malembawo ndangotenga apo kutenga apo kuzapita vesi lina muwerenge mofasa chapter 28 chonse ezekiel akukamba za kerubi wodzozedwa kerubi ndi mtundu wa angelo ndiye akuti wodzozedwa wopatulika adali wakuphimba amakhala ku mpando wachifumu wa mulungu wakumwamba akuti amayenda pa makala a moto zofunda zake idali miyala ya mtengo wapatali adali wokongola adali wosachimwa adamufotokoza ubwino wake wonse mukhoza kuwerenganso yesaya chapter 14 nkhani yokhayokhayi mukayipeza imene akuyamba ndi kumfotokoza kuti wagwadi wagwadi iwe nthanda adamfotokoza lusifala taona ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akuone ameneyo lusifala mawu onena kuti lusifala amatanthauza kuti onyamula kuwala kapena kuti light bearer ndiye adalidi mngelo onyamula kuwala wodzozedwa wakuphimba chifukwa cha ukongola kwake malemba amene tawerenga mukamvetsa akunena kuti unali wangwiro mnjira zako chilengedwere iwe dziko lapansi chilengedwere lidayera bwinobwino zonse zinali zabwino malinga ndi mawu a mulungu tikamawerenga genesis chapter 1 mulungu akalengalenga chinthu amafika kufotokoza kuti ndipo tiona kuti zonse zinali zabwino mzanga wina ndoyimba dzina lake limdoni ma adayimba nyimbo amati zonse zabwino kanyimbo kabwino kwambiri mwina ena amadziwa mayimbidwe ake ndikhoza kuimba mkala kutsa kanyimbo kabwino kwambiri ngati mukafuna mufufuzefufuze mukapeze zonse zabwino ndiye akuti nayenso lusifala zonse zinali zabwino adali wangwiro chifukwa cha chimenecho akunena kuti adadzikuza mu mtima mwake chifukwa cha ukongola adadzikuza kupatuka adadzikuza adafika ponena kuti ndidzakweza mpando wachifumu wanga waufumu waufumu wanga pamwamba pamwamba pa angelo onse kapenanso kuti pamwamba ngakhale pa mulungu amene Lucifer adafuna kukhala iye wamkulu kuposa yehova mulungu wakumwamba adadzikuza adapatuka ndi chifukwa chake tikamawerenga chivumbulutso chapter 12 kuyambira verse 9 akutsindika kuti mudali nkhondo mmwamba mikayeli ndi angelo ake Lucifer nayenso ndi angelo ake akuti mudali nkhondo mmwambamo ndiye Lucifer nkhondo idamulaka nde adamponya ku dziko adamponya ku dziko kupatuka ameneyu ndi mwana wa chipatuko woyambirira Lucifer uja poyamba sadali satana ayi anali Lucifer nde adapatuka mulemerero wa mulungu nde adamponya ku dziko dziko lake lomwe lino lino sadamponye yekha ayi koma adamponya ndi omutsatira ake angelo tikamba bwino zimenezo mu phunziro lomweli

ndiye taona kunena kuti kuti tsiku la yesu khristu lifika koma pokhapokha aonekere kaye mwana wa chipatuko ndiye popeza tikumapita kulemba ndi lemba linzake ndiye apa takamba za mwana wa chipatuko tikufuna tione kuti kupatuka kumeneku kudayenda motani genesis chapter 11 kuyambira verse 1 mpaka na verse 9 amafotokoza momveka bwino ndipo dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi nde kudumpha pang'ono mavesiwo ndipo anati tiye timange mudzi ndi nsanja pamutu pake pafikire kumwamba ndipo tidzipangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi ndipo yehova anabalalitsa iwo pa dziko lapansi ndipo analeka kumanga mudzi chifukwa chake anatcha dzina lake babele pakuti kumeneko yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi haleluya abale anga kupatuka komwe adapatuka lusifala kumwamba adayamba kulondalonda mtundu wa anthu pa dziko lapansi adakalowa m'munda mwa ideni nampeza kumeneko adamu ndi hava nawapatutsa pa mawu a mulungu mulungu adamuza adamu ndi hava kuti mitengo yonse ya m'mundamu muzidya koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa umene musadye chifukwa tsiku limene mudzadya mudzafa ndithu nde lusifa adabwera nkunena kuti kodi adatitu anayamba ndi manyengerera eya kodi anatitu musadye mitengo yonse ya mundamu kupotoza malemba a mulungu akumwamba nde mu mphamvu zake za chinyengo chake pakudzera mukachinyama kochenjera kwambiri njoka imene idali yochenjera kuposa za moyo zonse adampotoza hava nadya chipatso imfa idalowa pakati pawo hava adaziona kunola loperewera adatenga chipatso chomwecho ndikukampatsa mwamuna wake adamu wonse adazindikira kuti adali amaliseche nachita mantha nathawa kukabisala adayamba kuchita manyazi mantha adalowa mu dziko lapansi uchimo udalowa mu dziko lapansi nde satana sadalekere pomwepo ayi adakalowanso mu mtima mwa kaini mwana wa adamu ndi hava kaini pakukhala pa dziko lapansi napereka nsembe monga njira yakupembedzera nsembe yake sidalandiridwe koma ya mphwake abele idalandiridwa mbale wanga ndimafuna udziwe chinthu ichi kupembedzako nkumodzi komweko koma njirayo mpofuna usamalitsa chifukwa kaini adapereka nsembe yake zinthu zakumunda pamene abele adapereka nsembe yake ya nyama monga mwa langizo la mulungu pakupereka nsembe mulungu adalandira nsembe ya abele ndiye kaini po nsembe yake sidalandiridwe adakwiya adakwiya namupha mphwake abele pamenepo pali nkhani mphunziro lathuli kupembedza kwende nkumeneko m'bale wanga maphunziro ndi amene oyende ndi zoona kaya umapembedza choyang'ana kumawa kaya cha kumadzulo kaya choimirira kaya umavina kaya umatani nde kupembedza nkumeneko kumatchula dzina la mulungu loyenda ndi zoona kaini mmene amapereka nsembeyi amapereka kwa mulungu wakumwamba yehova abelinso mmene amapereka chimodzimodzi koma chidawasiyanitsa idali njirayo funso nkumati njira imene watenga nkupembedzayo mmalawi mzanga ndolondola kapena pali kuphophonya yesu akunena kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo palibe amene angadze kwa atate ngati sadzera mwa iye kodi njira ukutengayo ndi ya yesu khristu nde tamvani chinthu ichi kamzimu kamene kadayendabe kufikira mu nthawi ya nimrodi genesis chapter 11 mmene tawerengapo nimurodi otchedwa mpalu eya mpalu wamphamvu pa chapter 11 genesis akunenetsa kuti dziko lapansi lidali ndi chinenedwe chimodzi anthu amapanga zofanana kaya sindikudziwa chidali chilankhulo chanji sindikudziwa koma ndingoyerekeza zilankhulo za kumalawi kuti wina mwina akumuyitana nzache bwanawe ayiche akuno aliyense amamva bwinobwino kapenanso winanso amuyitana mnzake e mulopwana mulopwana motiyana e kumamvana bwinobwino kumamvana ndi zilankhulo zina zambiri zimene mungazidziwe ndi anthu amamvana bwinobwino chida chilankhulo chimodzi ndipo amamvana nkumapanga zimodzi satana adapezerapo mpata nakalowa mu mtima mwa anthu nadafika popangana kuti adanena kuti tiyeni timange mudzi timange mudzi poyamba mulungu adamtenga adamu ndi hava ndikuwasiya m'munda ndiye satana popeza ankayenda m'misewu yatyatyatya malo okongola adapatsa anthu nzeru yopanga mudzi Hmm, nkhani ina limene mbalani nkhani ya mizinda idayambira pena pake ndiyeno pakupanga mudziwo ganizo lidali lotsutsana ndi mulungu wakumwamba mulungu adawuza kuti mubalane muchulukane muligonjetse dziko lapansi mupite dziko lonse lapansi lidali ganizo la mulungu koma pa satana akubwera kunena kuti ayi timange mudzi tikhale malo amodzi timange nsanja ikwerebe izipita kumwamba muja adachitira m'munda mwa edeni kusemphanitsa mawu a mulungu adachitanso chimodzimodzi nthawi ya nimrod mpalu wamphamvu uwerenge m'bale wanga kuli mkulu amene dzina lake nimrod mu nthawi ya nimrod kudali zianthu zamphamvu mu nthawi yawo ndi mulungu wakumwamba ataona ichi adafika polankhula kuti tikaone zimene achita ana a anthu ndi mulungu adatsika ku ulemerero wake nafika nasokoneza chilankhulo chonse adabalalitsa anthu kuyambira pompo kudabwera zilankhulo zosiyanasiyana wina akanena kuti andaka andaka vaira vaira wina sakumva sakumva wina akupita kwa "Eh, wiwiwi sabati yami si buku akupita ndi zake uku wina akubwera "Eh, kamwiye eh, kamwiye eh, zambirimbiri zochitika zilankhulo zidayambira pamenepo manenedwe osiyanasiyana matangi malilime adayambira pamenepopo zilankhulo zomveka bwino kwa anthu malo osiyanasiyana tikamba za covid-19 5g kapena lemba la chilombo kodi zimenezi malemba akutinji nde uku tikuona ganizo la mwana wopatuka mwana wachitayiko kuti lusifala satana adapatuka ndi adayamba kulosa maganizo opatuka m'maganizo mwa munthu ndi kumamusemphanitsa ndi mawu a mulungu kumamusemphanitsa kumenekutu kudayambira mzinda wa babulo kumeneko nde babuloyo amasulira kale ku vesi 9 kunena kuti babuloyo ndi chisokonekero malowo adatchedwa babulo poti mulungu adawasokoneza anthu adawabalalitsa ndi moti babulo akutanthauza chisokonekero satana anapatuka kumwamba pamodzi ndi angelo ake sadapatuke yekhayo muja zichitira zochitika mwina akakhala pamudzi ena akawukira pamudzi amachoka ndi mbumba yawo kumapita nayenso lucifer adanyamuka ndi mbumba yake kumapita chivumbulutso chapter 12 verse 9 ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu Njoka yokalambayo, iye wotchedwa Mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo ake anaponyedwa pansi pamodzi ndi iyeyo. Dziko lake lomweli, tingoyerekeza, ndingoyerekezatu, kuti Lucifer mmene amamponya adagwera ku Malawi, atatha kugwera ku Malawi ndati ndingoyerekeza sikuti muziwopa ayi ndimwe adagwerano ku Malawi atatha sadagwe yekha ndi angelo ake omwe ndiye amafotokoza kuti mwa angelo atatu ngelo mmodzi mbala ya lucifer ndiye ukamaganiza nkhani ya angelo kuti angelo ali na mtindi wa angelo ma- i- maka- isi ndafotokoza kuti makama ngati kachani na mtindi tingoyerekeza mwina kaya alipo 3000 ndiye uganize pamenepopo kuti satana akewo ndi angati upeza kuti satana adagwa ndi angelo sunayika mulu angelo okugwa Ndiye kuti ku Malawi alipo, ku Mozambique alipo, ku America alipo, ku India alipo, kusonyeza kuti zochitika za dziko lapansi zonse Satana amasuzumiramo, ndipo angelo okugwa nayeyo amachita nazo zinthuzo. Ngati adampangitsa Nimrodi mpalu wamphamvu kupanga mudzi ndikuwauza anthu tisafalikire pa dziko lonse lapansi tikhale malo amodzi, kodi angakanike lero Lusifala kumpanga munthu kumuuza munthu kuti tapanga matenda ndifuna ndiphe anthu pa dziko lapansi ndifuna ungodzifunsa chimenecho m'bale wanga kumpatsa munthu nzeru kuti tapanga matenda ndifuna ndiphe anthu pa dziko lapansi kapena kodi zingamkanike satana amene amadziwa manetwork onse akumwamba kuti nyenyezi iyi morning star nyenyezi iyo magalaxy awo aziyenda mlaini chonchi amene amadziwa zimenezi lusifalayo Zingamkanike lero kuti tandipangire ka network kena kake kotchedwa 5G kuti zichitike zambirimbiri pa dziko lapansi. Zingankanike? Udzipase funso limenelo m'bale wanga. Lucifer. Ndiye komalinga Baibulo la Chingerezi, angelo amene anagwa pamodzi ndi iyeyo amatchedwa kuti ma stars, ma stars. Lero dziko lapansi ukaliyang'ana kuli ma football stars, kuli ma musical stars kuli ma designing stars ma stars ambirimbiri alipo nde pena ndimaseka ndi mzinda wina ku america umatchulidwa kuti los angeles anayika chidule ndi los angeles kaya anagwera kumeneko sindikudziwa nde uzaona zimene zimachitika ku los angeles ku los angeles zimene zimachitikazo zoopsa kwabasi kaya mwina kubandilonso kuli phazi la satana kaya mwina uganize wekha m'bale wanga 1 mbiri chapter 21 verse 1 pali mawu awo pamenepo satana anaukira israeli nasonkhezera davide awerenge israeli Mhm. ulimvetse bwino lemba limene Mmalawi mzanga ndikuti 1 mbiri chapter 21 verse 1 Pamenepo Satana anawukira Israeli, kuwukira, kuwukira dziko, kuwukira fuko. Satana adawukira fuko, adawukira fuko la Israeli, adakamsonkhezera Davide kuti awerenge chiwerengero cha anthu a Mulungu. Nde nkhaniyo ukamawerenga pita kumunsiko, Davide atawerenga anthu, Mulungu adakwiya naye koopsa, mpaka udabwera miliri. mulili Mulungu atautumiza chifukwa davide owerenga anthu ndimafuna nenayo chimbale wanga abwenzi tamvani zimene yehova Mulungu wakumwamba akulankhula lusifala adagwa kumwamba ndi angelo ake nakaponda mu Edeni namusocheretsa adamu ndi hava anthu olungamawo osachimwawo osadziwa tchimo napitanso mwa Kaini nakamusokoneza mu nthawi ya Nowa, nasokonezanso anthu, nadzabwera mu nthawi ya kumanga Babele, nalowa mwa Nimrodi ndi anthu ena, nawasokoneza kuwapatutsa m'mawu a Mulungu. Ndi adayendabe mtunda ndi kudzafika mu fuko la Israeli, naluukira kuonetsa kuukira kwake, adakalowa mwa Davide namsonkhezera. Kodi akati kusonkhezera ndo nchiyani? Agogo mmaphika, chemwali mmaphika, Ngati no kulibe magetsi kunyumba, timakatenga tinkhuni kapena mapesi. Mu Lilongwemu anthu amakonda kwambiri mapesi m'midzimu. Kwa Mzumazi ndi kwina koteroko amakonda mapesi, kwa Chikhuthe uko ee! Ndikudziwa ku Ntcheu amakonda mapesi. Nde akatenga mapesi nkuika, akamatha mapesi aja amaikanso ena. Kuti ndiwo zipse kapena kuti thobwa lipse, phala lipse. Kusonkhezera kuti chinthu chifike pokupsa chipange kena kake. Ndiye Lusifala, owukirayo, opatukayo, adakalowa mwa Davide ndi kumusonkhezera kupanga kanthu. Ndimafuna ndikufunse m'bale wanga, kodi ngati Lusifala adakwanitsa kulowa mwa anthu onsewa ndi kuwapangitsa apange china chake, kodi lero zingamkanike Lusifalayo kuti akhoza kukalowa mwa munthu ndi kumuuza kuti tapanga kavairasi? Zingamkanike? Hayi ndithu, sizingamkanike. ngati zidachitika apa kuwasonkhezera davide olungama kumsonkhezera kuti apange cholakwa kuwerenga anthu chingamkanike nchani satana kukalowa mwa munthu ndikumuwuza kuti iwe takhala pansi talumikiza ako ulumikize ako utenge nyetsiyo utenge kanthambo ako upange kaneti kena kako ka 5G kamphamvu kwambiri chingamkanike nchani lucifer satana palibe sizingamulake zimene zozozo ndipake phunziroli mulungu wakumwamba akunena kuti covid-19 mm. 5G Lemba la chilombo 666 Kodi zimenezi malemba amatinji? Chifukwa ndawerenga zambiri, ndawerenga zambiri ma- ma network zambiri zimene ndawerenga. Kumva zimene anthu akulankhula mabasi, m'misika, ena akumafotokoza kunena kuti akuti COVID-19 kumapeto kwake anthu ambiri afa kena kuzabwera kamtendere kukabwera kamtendere masautso azabweranso tsogoloko anthu ambiri adzaphedwa ena akumafotokoza choncho zikakhala za 5g ena nde akumafotokoza kunena kuti akuti no mphamvu zimenezi zikuyambitsa matenda m'matupi mwa anthu inenso ndaonapo zithunzi pa intaneti maiko ena mitengo ikuuma mbalame zikumangofa mpaka na mnyamata wina akuti anali nawo mu nthawi yakupanga yoika mazimatawa za 5g mpaka anawasiya akusafuna kupanga nawonso video mukuionayi ndikuoneka video mukuionayi akuyenda anatenga mafoni ake nde amasakasaka pamene pali matawa a 5g nde amaonetsa mmene mphamvu yake ikumathamangira amadakana kuti akugona koma kuona mmene ikuthamangira mphamvu yake zochititsa mantha kwambiri mpaka anafika pena anakagula akuti sindikudziwa akuti pali timapanti tina tili zopatovala mkatiti tokuti ukatenga foni ina zakale sikuika pansi kutenga ka underwear yako ndikuika mwambapo ndikutengano foni imene ikulumikiza kwambiri ndi 5 g mkuika mwambapo kupeza kuti sikudutsa mphamvu yake nde akuti anthu ena apanga timapanti timeneto toziteteza kunena kuti mphamvuyo singapitilire kulowa mthupi la munthu akutero monga mukuona zimapanga mnyamatazi pa kavideo eh zikuchitika zimenezo nde anthu afotokoza zambiri zokhuza nkhani zimenezi nde ndimafotokoza kunena kuti ena akumafotokoza kuti zinthu ziwiri zimenezi izi akuti ndi 666 5g yokhayo pofotokoza kuti akuti pakhala kachitsulo kena aziika muthupi la munthu akaika muthupi la munthu uzitha kuyankha foni yako kupita ku banki zambirimbiri nde anthu akufotokoza kuti imene ndi 66 ee malemba kodi akunena choncho koma funso langa ndilonena kuti satana adakamsonkhezera davide kuti davide werenga anthu nde ndikufunsa m'bale wanga mlongo wanga kunena kuti ngati satana adakampasa nzeru imeneyi davide kodi angakanike lero satana kupereka nzeruyo mwa anthu apange zinthu usanthule ndiwe koma phunziroli litimasulira zonsezi litimasulira zonsezi satana anaukira ana a yehova mulungu wakumwamba funso langa nkumati iwe m'bale wanga okhulupirira uganiza satana sangakuukire inetu ndapeza kuti satana pa dziko lapansi waukira mtundu wina wa anthu anthu opatulika satana waukira mtundu umenewu Tikamawerenga Chivumbulutso chapter 12 verse 17 akuti ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichimuka kukachita nkhondo ndi otsala mbewu ya mkazi amene asunga malamulo a mulungu ndi umboni wa yesu Nde satana samadana ndi zimenezizi. Lemba likunena kuti amadana ndi anthu amene akusunga malamulo a Mulungu ndi kukhala nawo umboni wa Yesu. Umboni wa Yesu n'chiyani? Ukamawerenga Chivumbulutso chaputa 19 vesi 10 akunena. Kumapeto kwa vesilo akuti pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chinenero. Mhm. Kumbukira tawerenga pano lemba la ku 2 petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21 pakuti tinawo mawu a chinenero okhazikika amene tichita bwino powasamalira hmm? pochita bwino kuwasamalira ndi ku chivumbulutso afotokoza kuti akuti mawu a chinenerowo ndi mzimu wa chinenero ndi satana amadana ndi anthu amenewowo ndi ngati adakalowa mwa davide ndikumusonkhezera kupanga choyipa lero satana walowa mwa anthu ena kuti matenda a covid-19 ayambe pa dziko lapansi lero satana walowa mwa anthu ena kuti 5g afika pa chimake si pa chifukwa china ayi chifukwa cha lemba la chivumbulutso chapter 12 verse 17 chinjoka satanayo kukwiya ndi anthu chifukwa vesi la ku 1 mbiri imene tawerenga akuti satana adaukira kapena kuti adakwiya ndi fuko la israeli ndimo adakamuchimwitsa davide nde leronso satana wakwiya ndi kagulu kena ka anthu amene asunga malamulo a mulungu ndi kukhala nawo umboni wa yesu nde akubweretsa zonsezi phunziro labwino kwambiri m'bale wanga nde ndimafuna usunge mawu awo amene ukuona pakanemawo kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina icho ndi choonadi basi choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha mmene wina akuganizira kapena mmene anapitira ku sukulu kapena mmene mapepala ake achulukira ayi choonadi chimakhala choonadi monga mmene chili choonadi basi yohane 14 verse 6 amene alonso kuti ndine choonadi ine ndine njira choonadi limodzi